Bamakɔ a n'a lamini na bolomana dugu mali kɔnɔ mali kɔkan bɔ jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲumandɔn hali an segira an ka kɛnɛ kan don bɔ jabate k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ don hali deliko o bila man di don kelen ɲɛ ye min ye hamɛdi jakite ale b'an gɛrɛtigɛ la sɔgɔmada in na hali bɔ jabate jamana kunnafoni k'a dɔn a fɔ politigi sɔrɔ kuma hadamadenya kuma ani kabako kuma don bɔ jabate nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɛbɛn sɛbɛnnikɛlaw fɛ hali n'u tilala ka ban bɔ jabate i k'a dɔn anw b'a ta k'a kelen kelen tɔmɔ u nɔfɛ min bɛ se k'a to min ni min sɛbɛnna tubabukan na mɔgɔ ka se ka bɔ a kala ma hali bɔ jabate an ka baara filɛ don nka baara o baara n'i y'a ye bɔ jabate k'i ye ɲɛ sɔrɔ walima i ye dawula sɔrɔ bɔ jabate i b'a sɔrɔ karamɔgɔ de b'i la magma gabriel ba mari den véronique ka dankelen dankɔrɔba in an karamɔgɔba don an kɔrɔkɛba si solomani si tɛmɛsɛ an kɔrɔkɛba o don min ye abudurazaki mɛnta min ye madu dunbiya arajo kledu ka taa fara kɔrɔbalenw kan arajo mali la buwa jabate an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma buwa jabate min ye jibiri tarawele kunun ko jibiri bi jibiri hali bi n'a ka bi jibiri min n'a b'a taafan n'a nafa dɔn bɔ jabate k'a dɔn arajo mali kan ka weele k'a ma papa umaru diop bɔ jabate k'a dɔn k'a taara retraite la an ma jɛ a kɔ u ka weele kɛ ka ɲɛsin a ma sabula nin maakɔrɔba kelen kelen minnu b'an ɲɛ bɔ jabate k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye hakili juru ka ca ni min kɔni ye dɔnta ani fɔtaw ka se ka ɲɛdɔn bura pele ni sidi olu tɛna fɔ ko n ye nkalon tigɛ ayi sabula n ye minnu tɔgɔ fɔ min ye jibiri tarawele papa umaru diop u b'a dɔn min don kojugu nɛgɛ karafe
Karamɔgɔ daba tunkara naamu dɔnbaliya o ka fisa ni dɔnjugukɛ ye o ye tiɲɛ ye bala cogo bɛ di buwa jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le flambeau o don tamuɲɔ hali buwa jabate i k'a dɔn mali san bi wɔɔrɔ i k'a dɔn indépendance sɔrɔli ka n'a bila bi la naamu buwa jabate kɔlɔsili ani jateminɛ o tɛ kɛ kojugu ye fanga o fanga n'a nana ah. buwa jabate k'a dɔn kara i k'a dɔn ani nɛri de bɛ fanga in nɔfɛ hali sabula min ye kɔlɔsiliw ye mm. ani jateminɛw fanga tɛ yen min ma kungo sɔrɔ o don walima min ma gɛlɛya sɔrɔ hali buwa jabate mm. n'a y'i bɔ alifa umaru kɔnare la uh -huh. o min ye manda fila kɛ k'i kɔdon fanga na buwa jabate hali ni kudeta ma k'a la mm. kara b'a fana nɔfɛ ah. buwa jabate a ko bamakɔ kulu oh. min ye kuluba ye a sigili ah. kara ni nɛri yeah. Buwa jabate san mille neuf cent soixante mali ka indépendance tara o don président fɔlɔ min sigira o ye san segin de kɛ fanga na modibo keyita a y'a se kɛ hali buwa jabate sabula wulikajɔw ni jateminɛw jamana yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la a ka ladon buwa jabate k'a dɔn cakɛdaw ka sigi sen kan politigi baara ka se ka tɛnku ko n'a ta bɛ san segin i k'a dɔn maa dɔw ma nisɔndiya o de kɛra sababu ye i k'a dɔn kudeta ka k'a la musa tarawele fɛ o don Bɔ Jabate san 1968 u ye fanga minɛ musa tarawele n'a jɛɲɔgɔnw lieutenant musa tarawele ani maa tan ni naani u ko olu de ma ko CMLN bɔ jabate u ye fanga minɛ sɛbɛnnikɛla ko fanga minɛnen i k'a dɔn maa caman kamana ganna sabula n'i ye bi lajɛ ka kunun ko lajɛ maa minnu bɛ farafinna masakɛw la n'u ye fanga kɛ indépendance daminɛ kuma bɔ jabate a caman ni saya tɛ i k'a dɔn u ma bɔ fanga na coup d'état ma k'u la a ko misali hmm. felix houphouët-boigny kɔdiwari jamana san bi saba ani san saba saya de y'a bɔ yen buwa jabate leopold sedar senghor hmm. senegal n sɛgɛnna san mugan hmm. a ye fanga bila ani kalo saba buwa jabate ahmed seku ture san mugan ani duuru laginɛ a ko modibo keyita danna i k'i ɲininka san seegin ma bɔ jabate o n'a ta bɛɛ mm. min ye modibo keyita ye a laban i k'a dɔn a fatura san 1977 k'a t'o don la ka n'a bila bi la bɔ jabate i k'a dɔn novembre kalo a tile tan ni kɔnɔntɔn san 1968 a na sɛbɛn tariku la diɲɛ n'a maana bɔ jabate nka min hakili bɛ to min na i k'a dɔn min ye waati jan ye fo ka n'a bila bi la bɔ jabate fanga o fanga n'o nana mm. i k'a dɔn kuluba n'i tɛmɛna yen fɛ i ni kara ni nero bɛ ɲɔgɔn na san mugan ni saba musa tarawele ka fanga bɔ jabate i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw olu kɛra a bɛrɛ ta a ye yɛlɛma yɛlɛma caman kɛ nk'o m'a kisi sabula i k'a dɔn ayiwa min ye lakɔlidenkɛlɛ ye ani politikimɔgɔw ka kɛlɛ i k'a dɔn an bɛ démocratie ɲini bɔ jabate o wulikajɔw nana banba min kɔni ye jamana yɛrɛ ye taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ a ma ɲɛ min kɔ fanga dafirila musa tarawele bɔ jabate k'a dɔn fanga nana bɔsi a la fanga bɔsila a la jɔnni fɛ min ye nin kamalen ye motikaw ka den amadu tumani toure o nana fanga dafiri a don y'a sɔrɔ jamana sɛgɛnna jamana ɲanina hadamaden ni bara ka bɔrɔndɔ iko tiga san mugan ni saba fanga bɔ jabate k'a dɔn m'a kisi amadu tumani toure i k'a dɔn nana dansigi kɛ i k'a dɔn gɛlɛya la Sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ, naamu, kiiri fila u taara k'a sɛgɛrɛ, yɛ, i k'a dɔn jolibɔn kiiri, ɔn, ani nafolodunko kiiri, o don, Bɔ Jabate i k'a dɔn wolo bɛna taa kɛ min na, un, san caman tɛmɛnen kɔfɛ kaso la, ɔhɔ, Alifa Umaru Konare, an, ale de kɛra démocratie ayiwa président fɔlɔ ye, o don, san 1991 92 un, wulikajɔw nana boloda jamanadenw ko jɛmu fanga, anhan bɛɛ lajɛlen fanga bɔ jabate i k'a dɔn o bonya dira alifa umaru konare ma CTSP ale nin bɔra fanga na o donnama in kama alifa umaru konare a don san 1992 adema PASJ a b'o tɔn de kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra jateminɛ caman kɛra a fɛ bɔ jabate ala farala a kan sabula min ye a ka fanga tako filanan ye juin kalo tile seegin san 1900 ayiwa 92 Bɔjabate k'a dɔn kuluba yɛrɛyɛrɛla kosɛbɛ sabula a ka wulikajɔ ni jateminɛw na wele bilala premier ministre ma san cent quatre-vingt-dix-sept o de kɛra ibrahim bubakari keyita ye bɔjabate a wulikajɔ ni jateminɛ fanga bonyana kosɛbɛ sabula u y'a ɲɔni k'a ɲɔni ala de farala a kan ni mamadu baturu jabi kun tɛ a dɔnnama in kama bɔjabate k'a dɔn a kun tɛ san duuru wɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw n'o taabolo nana dɔn mm. min ye politikimaaw ye ani wulikajɔ caman bɔjabate alifa umaru konare ale kɔni ala farala a kan k'a sutura bɔjabate min ye fanga ye awa n k'i ɲininka san tan mm. kɔsɔkɔsɔ ale kɔni dara kudeta ma kɛ nka a fana bɔfura dama fanga na mm. ka n'a bila bi la bɔjabate i k'a dɔn maa si tɛ ko dɔn a la dɔw ko a man kɛnɛ dɔw ko a tɛ yan bɔjabate i k'a dɔn kuma caman bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko hali bi nin ye fanga a gage o don min ye amadu tumani ture bɔjabate o nana fanga ta fanga kɔnɔna jamana nana yɛlɛma bolomadayɔrɔ cayara ɲɛdaw yɛlɛmana i k'a dɔn ko caman kɛra min kɛra ɲuman ye ko n'a ta bɛɛ bɔjabate i k'a dɔn fanga dafiri nana sɔrɔ CNDRE i k'a dɔn nana wulikajɔ kɛ min ye CEDEAO ye a dɔnnama in kama o y'i sen don k'i bolo don bɔjabate fo jamana ka segin a mina kɔnɔ amadu ko k'a ka ɲi ten a fana ye wala sɛmɛ bɔjabate k'a dɔn wulikajɔw nana boloda a don CNDRE i k'a dɔn ale de tun bɛ fanga na a nana wulikajɔ caman kɛ a ma ɲɛnabɔ bɔjabate k'a dɔn u nana se k'a da u tɛgɛ u laban y'a fili panbara wotew nana kɛ yani wotew ka kɛ maa min y'o labɛn o kɛra jɔnkunda tarawele jɔnkunda ka waati kunkurunin kɔnɔ o fana ye sɛgɛn ni ɲani min ye perezidanya la bɔjabate i k'a dɔn malidenw b'o fana dɔn sɛbɛnnikɛla ko wotew labɛnna k'a kɛ ibrahim bubakari keyita tara san deux mille douze bɔjabate i k'a dɔn a nana fanga ta san duuru fɔlɔ n kuma cayara dɔw k' a ɲɛna dɔw k'a ma ɲɛ bɔjabate i k'a dɔn san duuru filanan i k'a dɔn san saba bɛ sɔrɔ san fila bɛ sɔrɔ baara ni awa fanga taabolo gɛlɛyara bolo kaki bɔjabate a kunayara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko o y'a sɔrɔ min ye a dɔnnama in kama ye ale kɔni y'i miiri ka taasi kɛ a na kɛ awa maninka moriw y'a fɔ a ye min ye kuluba ye i ka fanga kana sigi o de la i k'a dɔn a yɛrɛ jaba la a n'a siso o kɛra n k'i ɲininka sɛbɛnni kɔrɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ kuma ni kuma a bɛ taa n k'i ɲininka awa kuluba sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛɛ fanga in i k'a dɔn a kɔlɔlɔ ni a janfa ma a kisi ayi Bɔjabate sabula awa min ye ko kunfɔlɔ ye a nana gɛlɛya bolo premier ministre min b'a bolo a dɔnnama in kama n'o ye sumeyilu bubɛyi mayiga min y'a dɛmɛ k'a kɛ perezidan ye tako filanan n'o ye kɛlɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ bɔjabate i k'a dɔn a dɔnnama in kama i k'a dɔn a yɛrɛ ja gɛlɛyara kosɛbɛ a ko malidenw ma a ko i k'a dɔn kuluba min ye awa kulubakaw tɛ siran kati ɲɛ ayi bɔjabate i k'a dɔn tubabukan na o de ye san denmisɛnmi duuru kati ne fera plus peur à bamako o kɛra nin tɔgɔ ka ba in fɔ mɔgɔw kɔni ɲanina mɔgɔw ko hatɛ an bɛ cɛ min ɲini nin don buwa jabate a sira k'a da tigɛ premier ministre min b'i bolo n'o ye bubɛyi ye n'i m'o bila an na tasuma da e kan a y'o gɛn buwa jabate k'a dɔn bilali e k'a dɔn a kɛra n'a fɔ ayiwa to bɛna nugu la sabula a fanga nana dɔgɔya bɛɛ lajɛlen nana dɔn sa k'a fɔ ha ka jaa nin cɛ min filɛ nin ye cɛjɔlen ba tɛ ayi makan sunjata min bɔra a la cɛjɔlen ba tɛ n'an y'a sisi k'a da tigɛ a laban bɛ fanga fili k'i kɔ don buwa jabate a laban dun kɛr'o ye sabula politigi tɔnw ani jɛrɛjɛkulu dɔw wulila hɔ ni ka gɛlɛya caman da k'a sɛgɛrɛ a ma ɲɛ min kɔ buwa jabate sɔrɔdasiw de laban nana i k'a dɔn gɛlɛya a bɛ se ka dɔgɔya cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a b'a fɛ ka min fɔ mali ye san bi wɔɔrɔ sɔrɔ indépendance na Jabate k'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ min ni minnu bɛ yaala tilegan fɛ su ma k'olu de bɛ ɲɔgɔn janfa minnu ka baara ye kelen ye su mana k'olu bɛ fara ɲɔgɔn na a k'o tuma mali politigi ani mali fanga yalima danga b'a kɔ wa yalima mun de b'a nɔfɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ san bi wɔɔrɔ fanga n'a ye bɔ masakɛ kelen na a bɛɛ lajɛlen taara ni coup d'état de buwa jabate o tamasiɲɛ min cɛ ka jugu kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye usumani tangara ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ le flambeau kɔnɔ tamoɲɔ karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tɛgɛ don le soir de bamako fasiriba n'o ye buwakari jara jarakɛ a ko an ka taa kati kati min ye cnsp ye mhm. karamɔgɔ daba tunkara min ye a ɲɛmaw ye u kɛmɛ ka n dalan gosi tuguni mhm, mhm. sabu dɔgɔkun jan tɛmɛnen karamɔgɔ daba tunkara maa minnu bɛ n'o ye minisiri kɔrɔw ka taa bila depite kɔrɔw la jamana ka mɔbili ani jamana ka makɔrɔ minnu b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'a bila jamana ka bolo kan a k'o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen nin ye fiɲɛ kura de wililen tuguni juma tɛmɛnen cnsp maaw y'u kan bɔ tuguni k'a yira k'a fɔ ko jamana a ka passeport bɛ maa o maa bolo e ye baarakɛla kɔrɔ ye i bɛ retraite la k'i kana n'a fana ye Fasiriba ko maa caman de bɛ karamɔgɔ daba tunkara san kelen san fila fo san tan u taara sɛgɛnnafiyɛnbɔ la tiɲɛ don u ye baara kɛ jamana ye nka n'i bɔra jamana ka baara kɔnɔ ka ban o y'i taalen sɛgɛnnafiyɛnbɔ la i n'o sɛbɛn man kan bilen i n'o man kan mun na i bɛ ka baara kɛ n'o jamana tɔgɔ la a ko o fana bɛ kobiy kofɔ a ko maa minnu bɛ n'o sɛbɛn bɛ maa minnu bolo mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara k'o de dagosi ka bɔ fo ka damatɛmɛ cnsp maaw u y'a jira k'a fɔ u t'a fɛ abada k'o sɛbɛn ye maa wɛrɛ bolo maa o maa k'i tɛ jamana ka baara kan bilen karamɔgɔ daba tunkara i kana n'a ye i kana n'a ye sabu wulikajɔ kelen bɛɛ ni dun mana n'a ye mun de bɛna k'i la fasiriba ko n'o ye buwakari jara ye ko ɲininkali o tomi bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ an bɛ don min na ko bi cnsp ɲɛmaw ka wulikajɔ la karamɔgɔ daba tunkara a bɛ fɛn dɔ kofɔ o de ye fanga yɛrɛ diya ani fanga nege Fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara CNSP maaw u bɛ na don min na u y'a yira k'a fɔ u na ko lajɛ ka basigi tile fila ni ka jamana di sibili ma nka ko an bɛ don min na ko bi ko hakilina wɛrɛ bɛ yen hakilina min bɛ o de ye min kɔni yɔrɔ kɔni a furanna k'a jɛ hakilina kura min bɛ fasiriba ka fɔ la karamɔgɔ daba tunkara o de ye fanga yɛrɛ ja min b'a la dɛ nege min bɛ fanga la dɛ maja ani daraja min b'a la dɛ mm. a na kɛ ni e finitigilakaw u kɛlen bɛ k'o nɛnɛ an bɛ don min na ko bi mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara e ko taali ko yɛrɛ bɛ u kɔnɔ bilen de ye mm-hmm. fasiriba ko mm. a ko e CEDEAO ɲɛmaa olu kɔni ye kangarida kan kɛ mm-hmm. k'a yira k'a fɔ u ka fanga di sibiliw ma joona joona kangarida fɔlɔ o tɛmɛna min ye kangarida filanan o bɛ dafa sini yanni sini cɛ u bɛna maa sugandi bi wa mm. o ɲininkali o tomi bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na min kɔni sɔrɔsiw ye fanga kɔni nege bɛ u la fasiriba ko k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ ko min bɛ sɔrɔsiw kɔnɔ bi o de ye ka camancɛ fanga baara kɛ camancɛ fanga baara politigimaaw u bɛna jɛn n'o ye wa o ɲininkali o tomi bɛ yen n'i dun ye a lajɛ min kɔni ye finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tunkara u kɛlen bɛ ka weele bila bɛɛ ma maa o maa bɛ jamana ka sɛbɛn fura b'i bolo n'i dun ma na n'a ye u taara dɔw nɔfɛ cogo min na makɔrɔ ni mɔbili ko la o ɲɔgɔnna de bɛna taa ka maakɔrɔw fana sɛgɛrɛ a ko ka t'i lamalo i sigida la mm. o ye ɲuman ye wa mm-hmm. o tuma yanni an ka kisi o ma mm. karamɔgɔ daba tunkara ko bɛɛ kan ka wuli ŋaniya ɲumanya yɛrɛ la mm-hmm. jamana kanu kama mm. fɛn o fɛn b'i bolo ka na bɛɛ lajɛlen di sɔrɔsiw ma i n'a fɔ u ka laɲini don mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de bamako kɔnɔ bubakari jara ale ka sɛbɛnni don Buwa jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'Indépendant o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko abulayi jara cɛnidigiya ko bɛ maa min kɔnɔ buwa jabate o tɛ kɛ maa ka cɛnin ɲɛ buwa jabate an ka sɔrɔdasikulu ni fanga b'u bolo buwa jabate i k'a dɔn a cɛɲa sira a n'a janya ye buwa jabate o de ye jamana lakanani a bɛrɛ ta o baara dun bɛ sen na tile fila in na an ka faamaw buwa jabate i k'a dɔn awa siran kɛlen bɛ maa minnu ɲɛ n'o ye ayiwa banbaanciw ye buwa jabate u taara k'u daakolon ti k'u filenkolon ti i k'a dɔn jabalaba dɔ tun bɛ nanpala mm. bɔ tun b'a kalama kɛ b'a kalama a bɛ waati jan bɔ buwa jabate nka i k'a dɔn ka yɔrɔ kɛ bɛnbɛn ye mm. arime kɛlen bɛ k'o de daminɛ buwa jabate i k'a dɔn tile fila in na nanpala mm. jɛrɛjɛkulu min n'u kɛlen bɛ ayiwa i k'a dɔn sɛtanɛmaw ye ka ɲɛsin jamana ma n'o ye banbaanciw ye u jabalaba u taara a daakolon ti k'a filenkolon ti po buwa jabate i k'a dɔn u taara bɔ min kan Ɔn. marifa Ɔhɔ. a belebele ni mankan Yeah. caman de ye Aha. min ye kisɛ ni mugu ye o caman de ye Han. buwa jabate ani fura Yeah. fura caman de de maralen kun b'u bolo o yɔrɔ in na Mm. sɛbɛnnikɛla ko ayiwa armée kɔni ye kunnafoni di Ɔhɔ. nin yɔrɔ in kɔlɔsilen kun don maa duuru fɛ O don. buwa jabate u y'u siri kɔlikɔli k'u da Han. i k'a dɔn u minɛna yɔrɔ min o de ye tolojɛ Mm. tolojɔ Mm. tolojɛ o ni nanpala man jan O- Bwa Jabate a ko i k'a dɔn waati jan n'u ye bugubugu kɛ taa ka tiɲɛni kɛ u sin k'u kɔsɔ ten ka taa u dogo nin yɔrɔ ninnu na u dogolen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la n'u ka minɛn maralen bɛ yen Bwa Jabate k'a dɔn sɔrɔsiw taara u tɛgɛ da a ko sabula sɔmi kɛlen don k'a fɔ n'u susura Bwa Jabate i k'a dɔn ni digi bɛ ka k'u la Sokolo yanfan in ani Jabali ani Nanpala o furancɛ in Bwa Jabate u b'o de dɛsɛse ka na fo Kayi yanfan in fɛ kungokolon dɔ bɛ yen i k'a dɔn maa si t'u ye sɛbɛnnikɛlaw ko sɔrɔsiw kɔni bɔr'o kalama kɔsa in na Jabate o sira in u b'a fɛ k'o de tigɛ i k'a dɔn min bɛ se ka to taayɔrɔ t'i ye nayɔrɔ t'i y'u la a ko an bɛ don min na ko bi Bwa Jabate k'a dɔn a bɛ waati bɔ Jɛma ani Ɲɔrɔ du Sahel i y'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ dɔw tun bɛ munumunu salo la yen u taara dɔw fana dɛrɛ o wo cɛw kɔnɔ Bwa Jabate an bɛ don min na ko bi maa a bɛ se k'a fɔ ni ko kɔni taara nin cogo in na Bamajan ko a bɛ duga Mali kɔnɔ sɔrɔsiw kɔni ni kura fiyɛlen bɛ wulikajɔ kura min b'u bolo ani hakilila kura min b'u la o kɔni kɛlen bɛ taamasiyɛn ɲumanba de ye jamana ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ l'Indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don Le Prétoire fasiriba n'o ye mohamɛdi ayidara sirifukɛ karamɔgɔ daba tunkara a ko sanba bacili ani karimu keyita ko nin maa fila u kɔni kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka dannajuguya ta ka mali sɛgɛrɛ a ko min ye wari ɲini kojugu mm. karamɔgɔ daba tunkara k'a sɔrɔ i la garisɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bila dɔ garisɛgɛ kɔnɔ mm-hmm. fasiriba ko n'i y'a lajɛ anw ka jamana passeport ko mm-hmm. karamɔgɔ daba tunkara ni ka na ni passeport kura ye mm-hmm. n'o ye biométrique ye e carte NINA bɛ maa o maa bolo k'o nimɔrɔ sigi ka passeport kan a ko nin hakilina kura in nalen mali kɔnɔ maa minnu y'a ŋunuŋunu ni ka ŋanamuŋanamu k'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin cɛ fila n'o ye karimu keyita ale ni sanba bacili fasiriba ko mm. karamɔgɔ daba tunkara n'i y'a lajɛ u y'a marché ta k'a di maa min ma o ye e faransika ye n'o tɔgɔ ko Daniel Daniel e société min b'ale bolo o de ye MSN ye Daniel ale kɔni nana lajɛ e joona joona ni ka npogotiginin dɔ ta k'o sigi a ɲɛfɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kuturu ale ka passeport o tɛ tulonkɛ ko ye maa minnu da ka ɲi ka don la o kan ka kɛ finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tunkara ni ka bɛɛ tɔntɔnli ma k'o bɔ yen ni ka taa denmisɛnnin funankɛnin sigi a ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di mhm. fasiriba ko mhm. a ko npogotiginin min sigira ko jateminɛkɛla la k'a fɔ ko sunkura de b'a ni ɲɔgɔn cɛ mhm. a ko min ye karimu ye ŋanamuŋanamu ka taa bila sanba bacili la nin bɛɛ y'u ka janfa jugu ye k'a ɲɛsin mali ma fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ passeport baara bɛ se ka kɛ cogo di mali kɔnɔ ministère de la sécurité o da t'a la polisi o direction o da t'a la ka taa bila immigration o ɲɛmaa o da t'a la a ko k'o bɛ se ka kɛ cogo di Fasiriba ko ni jɛnɛjɛkulu saba bɛɛ lajɛlen donna kɛrɛfɛ ni ka nin npogotiginin funankɛnin fitinin k'o bolo don mali ka passeport belebeleba o baaraw la a ko ni passeport bɛna dilan karamɔgɔ daba tunkara carte NINA o numéro i bɛ na n'o de ye n'o tɛ maa min bolo i bɛ taa ka bɔ e sen tɛ a la a ko n'i dun y'a lajɛ maa minnu fana bɛ jamana kɔfɛ karamɔgɔ daba tunkara e caman bɛ yen u kɛlen bɛ k'olu fana sen bɔ a la kɛmɛ papier lankolon dilan mhm. a ko nin bɛɛ lajɛlen ye min ye ni ka mali kɔni malidenw kɔni lafu jamana kɔfɛ mhm. a ko sabu ni sɛbɛn t'i bolo i bɛ jamana minnu kɔnɔ mhm. olu ka danaya kɔni tɛ ta ka da i kan abada hali fasiriba ko a ko mun na karimu kɔni a ye ni janfa ta ka malidenw sɛgɛrɛ ka taa bila sanba bacili la a ko nafolo min bɛ sɔrɔ nin na karamɔgɔ daba tunkara miliyari kasabi caman don jamana yɛrɛ niyɔrɔ ye joli nin ko in na a ko ninnu de b'a bɛɛ lajɛlen kɔni sarada u ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na n'a ma k'a fɔ ko jamana bɛ marabaa kuraw bolo n'o ye cnsp maaw ye karamɔgɔ daba tunkara u kan ka yɛlɛma belebele ko de don mali passeport ko la npogotiginin min bɛ yen dɛ bɔjabate naamu mun b'i la foyi taa dɔɔni dɔɔni kuma bɛ to ka bala i ngɔnɔ na walima i ka jinin min taa tout doucement karamɔgɔ daba tunkara fasiriba a ko ayiwa ye mun ye ayiwa fi e yɛrɛ kɔni i ka f'i k'i kunkolo de yigiyigi ni kuma ye n'i y'o kɛ kɔni i nafɛ taa dɔɔni va à ton rythme eh. je te suis taa dɔɔni nam karamɔgɔ daba tunkara ahan eh.
a ɲɛna sisan kɔni a ɲɛna dɔɔni dɔɔni nam ɔ te min fɔlɔ te min fɔlɔ a ye ka taa bani eh, nam te min fɔlɔ naamu karamɔgɔ daba tunkara ah. fasiriba ko n'o ye mohamɛd ayidara ayidara a ko npogotiginin min bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara o de ye baara in yɛrɛ la gɛlɛman ye mhm. n'ale ma ta ka bɔ yen mhm. malidenw sago ye min ye mali pasipɔri ko la dɛ mhm. abada k'o tɛ kɛ abada min ye sɔrɔsiw ye karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni ka kan ka wulikajɔ belebele de kɛ min ye daniyɛli ye n'a dun ma k'a fɔ ko marché bɛ to a bolo dɛ nka yɛlɛma kura minnu ka kan ka don a la ni ka taa bila immigration ɲɛmaaw la ale ni ministère de la sécurité ni ka taa bila polisi ti ɲɛmaayaso mm, karamɔgɔ mm. daba tunkara fo nin bɛɛ lajɛlen ni tigɛ ka kan ka da mali sɛbɛnw kan n'o dun ma kɛ mm-hmm. passeport min bɛ ka dilan ko hali bi ko tɔkajɛ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ sirifukɛ mohamɛd ayidara ale ka sɛbɛnni don ko an bɛ donni min na ko bi wulikajɔ bolo dalen don ah. wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin mm. conseil national mm, eh, conseil national du patronat malien mm-hmm. bɔjabate i k'a dɔn kamalen dɔ kan bɔlen bɛ bɔjabate ayiwa min bɛ se k'a to jamana a usinitigiw ani foroba cakɛlaw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a tɔgɔ de ko jajɛ amadu sangare jajɛ amadu sangare bɔjabate a k'i k'a dɔn nin kamalen san bi wɔɔrɔ bɔjabate a ka wulikajɔ ni cɛsiri o ma daminɛ bi fewu bɔjabate sabula i k'a dɔn jamana wɛrɛw b'a tɔnɔ bɔ janko mali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kamalen min filɛ nin ye bɔjabate k'a dɔn a bɔ cakɛda min n'u k'a ma ko saer O ɲɛmaa don hali nka n'a ta bɛ cakɛda bi saba ani kɔ o de sigilen bɛ sen kan a bɛɛ lajɛlen foroba cakɛdaw ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani sɔrɔ a b'o ko fɔ hali mali kɔnɔ ani farafinna o don amadu jaje a k'i k'a dɔn a bɔra ɲafunke hali ɲafunkeka don bɔjabate i k'a dɔn a ka denmisɛnninya a n'a ka kamalenya waati ani maa min kun ka di kosɛbɛ o de ali farika ture ye bɔjabate sabula a n'o de kun bɛ yaala a n'o kun ye teri ye hali bɔjabate i k'a dɔn ɲafunke n'u ani ali farika n'u kun bɛ bɔ bamakɔ ka ah. taa n k'i ɲininka ɲafunke ah. bɔjabate yɔrɔ yɔrɔw la u bɛ to k'u jɔ siraba kan bɔjabate adamaden bɛ n'u koli mm. i k'a dɔn ali farika ture bɛ gitari bɔ ka dɔnkili da i k'a dɔn o de kɔni ye ale ka nisɔndiyako ye ah. bɔjabate san bi wɔɔrɔ mm. min ye nin nafolotigi ani nin baarakɛlaba in ye a dogolen tɛ maa na jamana kɔnɔ Bɔjabate sabula chauffeur t'a bolo secrétaire t'a ka bureau da la nin bɛɛ lajɛlen kun ye hadamaden kɛ n ye ni mɔgɔw ka se ka kuma maa min mɔgɔ bɛ na k'o ka se ka teliya i k'a dɔn maa kana don a ni ɲɔgɔn cɛ bɔjabate k'i k'a don don hali n'i y'a ta k'a lajɛ a wa cakɛda minnu b'a bolo n'i ye warimugu minnu ko min ma chiffre d'affaires miliyari mugan bonyayanko sefa wari bɔjabate i k'a dɔn a bɛ minnu don a k'i k'a ta k'a lajɛ min ye forobacakɛlaw ye o don min ye patronat ye bɔjabate mɔɔw sɛgɛnna mɔɔw ɲanina i k'a dɔn ka sababu kɛ n t'a si dɔn mm. bɔjabate ni wulu y'o minɛ ka ban n'an k'a lajɛ u bɛ tile gɛn maa kalaninba mm. wa min ye sɔrɔ bosoli yɛrɛ ye amadu jaje a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn université cheikh mm. anta diop de dakar bɔjabate i k'a dɔn diplôme min n'u k'a ma ko dss en comptabilité bɔjabate i k'a dɔn a n'o bɔra min ye conservatoire national des arts et métiers paris bɔjabate B A ingénierie comptable financière la hawula wa la quwata illa billah société Bɔjabate i k'a dɔn financière et management de société université de Québec o don Montréal Bɔjabate i k'a dɔn a fa fana ye maa kalanlen ye sabula a fa kun ye médecin ye Bɔjabate ninnu damadɔ damadɔ de farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ boloda Bɔjabate maa min wolola fɛn cɛ la ka mɔ fɛn cɛ la i k'a dɔn maa tɛ fɛnsɛn ko foyi ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jabate wari ɲini b'a joli de la maa sɛbɛya ani ɲumanya o bɛ joli de la sabula i k'a dɔn a wa min ye foroba baara a y'o kɛ fɔlɔ san mille neuf cent quatre-vingt-deux quatre-vingt-douze bɔjabate i k'a dɔn a wa conseiller économique min ye kulukɔrɔ gouverneurya ye i k'a dɔn a y'o kɛ ka laban ka kɛ contrôleur de gestion ye bɔjabate min ye wuli ka jɔ ani jateminɛ ka laban ka kɛ ɔn, min ye a wa directeur office relais touristique Naam. intérieur Ɔn. bɔjabate k'a dɔn hôtel Sofitel Ɔhɔ. Bamakɔ Mm. a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya kɛ Sike. a donnama in kama Ah. bɔjabate tubabuw mana na n'u kumana Ɔhɔn. dunanba minnu mana na n'aw kumana Ah. aa bɔjabate k'a dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ jɔn k'Ala nin kamalen min filɛ nin ye Ɔn. taabolo ni nabolo min bɛ nin bolo mm. i k'a dɔn nin bɛ kɛ don dɔ cɛ ye mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'o de wuli ka jɔw la mm. min ye cakɛda n'u k'a ma SAER a nan'o sigi sen kan olu ka jateminɛ ani wuli ka jɔ bɔjabate ka mɔɔw don baara la mm. u ka sarako ka ɲɛnabɔ a ko amadu jaje a ka baara ye nin sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa min bɛ baara k'a bolo farafinna bɔjabate i k'a dɔn a bɛ maa ba kɛmɛ wolonwula bɔ sabula i k'a dɔn a tɛ mali dama kɔnɔ mm. i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen la wari min n'a bɛ kɛ sababu ye a ka halaki ka don jamana kɔnɔ bɔjabate i k'a dɔn dan t'a la mm. amadu jaje c'est l'homme qu'il faut mm. CNPC la bɔjabate min kɔni ye ayiwa se CNPC la ɛɛ min ye conseil national du patronat malien CNPM bɔjabate an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn a tɛ tigɛ ani maa cɛ mm. sabula i k'a dɔn jamana in a sɔrɔ bosoba bɛɛ lajɛlen ko ale kelen wa k'i k'a dɔn silamɛba bɔjabate i k'a dɔn a ka silamɛya dan t'o fana na wa sabula i k'a dɔn a bɛ hinɛ a bɛ makari nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ U ba kɔnɔ ko kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don o bɛ Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert mayiga Albert a ko an ka taa ɲɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara jajɛba ɲɔnɔkaw ka jajɛba i b'a fɔ ko ɲumanni SA o ɲɛmaa karamɔgɔ daba tunkara a bɔ bɛ ni ka kuma bi a ko a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ tanuni kɛ a ko adamaden ka tanuni bɛɛ lajɛlen kana to sudon kɛnɛ kan ayi karamɔgɔ daba tunkara ko kɛko o ye fɔko ye Fasiriba ko jajɛba ɲumanni SA o ɲɛmaa honorable jajɛba karamɔgɔ daba tunkara a y'a jira k'a fɔ office du Niger mali jigi belebeleba don janko farafinna jigi don a ko kabini ɲɛmaaya dira anpe ma karamɔgɔ daba tunkara anpe ye baara min kɛ ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko ale tɛ anpe ka jeliba ye ale n'o cɛ ka jan min ye jajɛ to n'a ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye Karamɔgɔ daba tunkara hali a ko ale kɔni ye wale ɲuman dɔnna de ye karamɔgɔ daba tunkara ale tɛ fitiri wale ye jajɛba a ko ale kɔni ye malo sɛnɛna ye ka taa bila engrais feere la karamɔgɔ daba tunkara maa o maa bɛ ofisi kɔnɔna la ale jajɛba ale ka baara ye min ye sɛbɛ ni lakika karamɔgɔ daba tunkara bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni cɛn fɔ ye nka a ko ko min ye min ye o y'o ye Fasiriba ko jajɛba ale de kɔni bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ ni ka tanuni kɛ a ko nin y'a san tan ye office du Niger kɔnɔna la anpe anpe a nalen a ye baara min kɛ a ma deli ka kɛ fɔlɔ ayiwa fasiriba ko anpe a nalen karamɔgɔ daba tunkara k'a ye bɛɛ lamɛn a ye bɛɛ lamɛn kalo seegin ale ni anpe ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan a baara taa anpe a nakun ye baara minnu ye min ye o baara kelen karamɔgɔ daba tunkara ka se ka jɔsen ɲuman sɔrɔ f'u ka ɲɔgɔn ye nka ale kɔni ma wajibi abada ani anpe ka ɲɔgɔn ye a y'o kɛ ka da kun dɔ kama mhm. anpe yɛrɛ kɔni nana lajɛ mhm. ale jaje ba jɔyɔrɔ min b'a la kɔlɔn kɔnɔna la mhm. karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa jaje ba ɲini k'a ye jaje ba hakilina min b'a la sɛnɛko la hakilina min b'a la ale anpe yɛrɛ ka baara kan ka ale y'a bilasira kosɛbɛ fasiriba ko anpe le pe a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn maa o maa n'i y'a kuma ta k'a sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tunkara a b'i ka kumakan a b'a lamɛn wa a bɛ tila k'a sigi k'a tɛntɛn ni ɲuman don a b'a waleya a ko ale y'o de ye anpe la karamɔgɔ daba tunkara ko anpe ko maa don maa jɛɲɔgɔn don a ko anpe kɔni a ye hakilina ɲuman ta ni ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ a ko ko samiya banbali dɛ ko malotigɛ daminɛna nin y'a kalo fila ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara malo min bɛ sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ ɲinan an b'a dun ni ka tila ka taa malo k'a tɔ feere an sigiɲɔgɔn ma a ko ko sababu tɛ maa fila ye dɛ mali bɛ maa kelen abudul karim konate anpe Fasiriba ko jaje ba nin y'ale san bi duuru ye a bɛ kɔlɔn kɔnɔna na maa minnu ka baara ye engrais feere minnu ka baara ye malo sɛnɛ ye karamɔgɔ daba tunkara k'a b'u bɛɛ lajɛlen dɔn fanga min b'u la hakilina min b'u la u mago bɛ fɛn minnu na a ko anpe nalen nin kalo damadɔ kɔnɔ k'a y'a bɛɛ ɲɛnabɔ minnu tun bɛ san fila san saba san duuru u ma se ka min kɛ dɛ huit mois seulement anpe y'o bɛɛ ɲɛnabɔ o de y'a to baarakɛla ka kuma man ca i ni anpe b'i sigi k'a daminɛ sɔgɔmada fo su karamɔgɔ daba tunkara n'i y'i sen d'a sen na a b'a sen bɔ kan tari kuma ɲɛna i t'a kumakan mɛn fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara min ye anpe le pe fasiriba ko siga kɔni tɛ min na nin kɔni hakilina ɲuman ye mali ma sabu n'a kɔni tora jɔyɔrɔ la dɛ sabu mali tɛ den ɲuman dɔn ni anpe le pe n'a tora ni jɔyɔrɔ belebeleba in na a ko siga kɔni tɛ min na balo ko dɛsɛ min bɛ Mali la dɛ, unhun, nin bɛna k'o wulili sababu de ye ni ka na ni baloba ye Mali kɔnɔna la, est-ce que kunnafoni filɛ nin ye, unhun, an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli don. Buwa Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don, a don, n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express, mun bɛ yen, sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Arbert Mayiga, unhun, Arbert Mayiga ko, a ko di, a k'i k'a dɔn maa tanu don bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don kɔnɔ, fiyew. Buwa jabate i k'a dɔn foroba baarakɛlaw kadiri minnu bɛ mali kɔnɔ a ɲuman ni juguman dɔnnen don buwa jabate ni ɲumanw tɔgɔ fɔ i k'a dɔn OPAM directeur ye i k'a dɔn ale bɛ ɲumanw ka ɲumanw nɔfɛ sabula a ka gɛlɛn min ye vérificateur général ye ale ka taa cakɛda la buwa jabate i k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ma wo ye kuma min a b'i kɔ don OPAM na a buwa jabate i k'a dɔn vérificateur général yɛrɛ nisɔndiyara OPAM baarakɛlaw nisɔndiyara sabula maa min bɛ ɲɛmaaya la buwa jabate i k'a dɔn a ka baara kɛcogo a ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ u kun ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min ni bureau de vérificateur général ko miliyɔn kɛmɛ segin ani miliyɔn bi saba k'i k'a dɔn u y'o de ye ayiwa u ma min dafa ye buwa jabate o tɛmɛnen kɔfɛ ko ɲɛfɔli ka kɛ min ye miliyɔn kɛmɛ wolonwula ani bi saba ni naani k'o fana ɲɛfɔli ka kɛ joona joona Buwa Jabate kuma min ni vérificateur général ye nin baara ninnu kɛ k'a ban i k'a dɔn OPAM directeur a ye sɛbɛn bɔ k'a to tandara Buwa Jabate k'a dɔn sabula sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ deux mille seize deux mille dix-sept deux mille dix-huit fo ka n'a bila deux mille dix-neuf la o utikalo tile bi saba ni kelen Buwa Jabate k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛsinina k'a dɔn ten Naamu sabula unn min ye wari ko taafan ye ɔhɔɔ Buwa Jabate k'a dɔn awɔ vérificateur général y'i tulo fɔlɔ an a y'a jir'a la k'a fɔ tiɲɛ don ɔhɔ i ye kuma min fɔ unn i k'a dɔn k'a fɔ wari min n'i m'o taafan ye unn n'o yɔrɔ jir'i la sisan daani in na aa Buwa Jabate k'a dɔn million kɛmɛ wolonwula ni bi saba ani naani unnn i k'a dɔn sɛbɛnfuraw jɛlen don Ɔhɔ. sabula Mm. min ye san o san Ah. buwa jabate i k'a dɔn olu bɛ wari de ɲini ni k'a di i k'a dɔn u ka ɲɛmaaso ma Naamu. buwa jabate ɲɛmaaso min n'u ka kan ka wulikajɔ kɛ k'u ka wari sara Aha. miliyari saba Mm. buwa jabate u ka miliyari saba de juru bɛɛ ayiwa min kɔni ye Ayiwa OPAM ka miliyari saba o de juru bɛ Buwa Jabate i k'a dɔn ayiwa cakɛda in yɛrɛ tɔgɔ tununna n na Buwa Jabate sabula olu ka wari de bɛ u ka miliyari saba b'o cakɛda in na cakɛda in bɛ wari min di o miliyari saba Buwa Jabate OPAM ka wulikajɔ ani'u ka baarakɛminɛnw ani'u ka nafolo bɔta a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o de la Buwa Jabate i k'a dɔn u ka miliyari saba juru bɛ o cakɛda kelen la o dɛsɛlen bɛ Mm. ni ka wari di Buwa Jabate i k'a dɔn olu fana ka kan ka wari min sara mm. miliyɔn kɛmɛ fila ni bi saba ni ah, naani ah. u ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin o cakɛda ma anw ka juru b'a la o miliyɔn kɛmɛ miliyɔn kɛmɛ wolonwula ni bi saba ni naani an ka kan ka t'o verser an n'o to an bolokɔrɔ n'o tɛ i k'a dɔn OPAM bi jɔ sabula wulikajɔw ni mobiliw taliw ani baaramisɛnnin minnu ka kan ka kɛ mm. i k'a dɔn commissariat à la sécurité alimentaire u ka miliyari saba de bɛ commissariat à la sécurité alimentaire la Buwa Jabate i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ Tiɲɛ don an sɔnna o tuma o wari kɔni ka to a bolo don min n'an b'a ka wari sara o tuma an n'o wari bɔ a la Buwa Jabate i y'a dɔn kɔni o taafan jɛlen don o kɔni kuma jɛlen don o tɛmɛnen kɔfɛ vérificateur général a ye mun wɛrɛ ɲɛɲini ni k'o ɲɛdɔn a y'a jira k'a fɔ OPAM ka magasinw a n'a ka yɔrɔ dɔw bɛ yen Buwa Jabate k'a dɔn a bɛ waati jabɔ minnu bɛ a sow kɔnɔ i k'a dɔn u taara ka wari sara a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don o fana min filɛ nin a ye tiɲɛ fɔ sabula tuma min magasin caman de tun bɛ yen a min yɛrɛ ɲɛ dɔnnen kun tɛ taafan kun tɛ min na fiyewu o bɛɛ lajɛlen n y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn sisan an ye huissier ta huissier ka papier d'a ma maa o maa bɛ yɔrɔw la i k'a dɔn ni juru b'i la i ka n'a sara o tuma layiduw dilen don k'a fɔ nin waati u bɛn'a sara n'o tɛ a wariw yɛrɛ ma minɛ fɔlɔ a wariw ma sara i k'a dɔn nka maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinina magasin ɲinina k'a dɔn aa i k'a dɔn min ye vérificateur général ye a ko nin fana ye tiɲɛ ye. Buwa Jabate i k'a dɔn a y'a ɲini, un, a ko san o san, ɔn, a kana anw den in bila san kelen san fila la koyi, ayi, san o san de a ye na anw ka yɔrɔ la k'a lajɛ, ɔhɔ, min ye awa directeur général ye OPAM na, naamu, Buwa Jabate a y'a jira k'a fɔ, an, nin ye ko sɛbɛba de ye, ɔhɔ, sabula, un, min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye, an, n'o nana o bɛ kɛ sababu ye, ɔhɔ, maa o maa n'i jɛlen don, un, vérificateur ka nali bɛ kɛ sababu de ye i ka dɔ fara i ka baara kan, awɔ, i ka dɔ fara i ka galabu kan, kosɛbɛ. a ko sabula a nana a ye ko dɔ f'u ye mm. o de ye awa i k'a dɔn wulikajɔ minnu ka kan ka kɛ i n'a fɔ maa tali mm. minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani minnu bɛ wariko ɲɛɲini n'o comptabilité fanfɛlaw ye ah. a ko i k'a dɔn o kɛra kumasɛbɛba de ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Buwa Jabate wajibi don mm. a ko nka n'i y'a ye olu kuma ta sabula gɛlɛya gɛlɛyaw de tun bɛ yen o gɛlɛya gɛlɛya minnu n'ale nan'o sɔrɔ yen i k'a dɔn directeur min ye Mayiga ye a y'i se i bolo d'a bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na ko bi Buwa Jabate wari fɛn o fɛn kan ka taa yɔrɔ min i n'a fɔ compte ARMDS Buwa Jabate i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen don ka ban o tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya minnu kun bɛ yen fɔlɔ o de ye OPAM i k'a don ale bɛ balo de ta Buwa Jabate ni ka kɔn i k'a dɔn ja kun ɲɛ walima ni gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ a ale ka wulikajɔ kun y'o ye waati dɔ kɛra baloko dɛsɛ tun bɛ fan dɔ fɛ Buwa Jabate i k'a dɔn u ye balo ta ka taa n'a ye jagokɛlaw kun b'a ta ka dɔ fara a kan a k'a tɛ kɛ ten o tuma min kɔni ye nɔgɔyada ye OPAM nakun y'o Buwa Jabate i k'a dɔn fiɲɛ wɛrɛ fana yera jumɛn fiɲɛ min n'o ye million duuru i k'a dɔn a a k'o kɔni de gɛlɛya ye a chèque dilanlen kun don ka bila min ye chèque BDM ye Buwa Jabate i k'a dɔn kabini avril kalo tile tan duuru san deux mille vingt sɛbɛnnikɛla ko nin da da damada vérificateur général k'a fɔ maa ma i ni ce baara ɲɛna i k'a dɔn ha ka ja jamana ka fɛn di fɛ i ma fɛn kɛ jamana na fo ka jamana dɛmɛ ya Buwa Jabate a k'i k'a dɔn haka ja o kɛra OPAM ye sabula Mayiga min bɛ yen hmm. Buwa Jabate ani hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye ah. min ye a wa balo gɛlɛya ye ka kɔn min ye a wa balo ka se caman ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ hali bi an bɛ don min na ko bi Buwa Jabate Ala k'an kisi CEDEAO ka gɛlɛya in ah. n'a tora ka damatɛmɛ an bɛ waati jan kɛ Buwa Jabate malo o kana dɛsɛ jamana na ah. ala ni OPAM sababu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don i jɔ an ka te min o bɛ i tɛgɛ bɔ n y'a bɔ Buwa Jabate i k'a dɔn min ni min kɛra kana kuma sabula nɛgɛ kɛrɛfɛ a ye jansa k'a la nɛgɛ kɛrɛfɛ an bɛ dɛ a b'a taa faa dɔn bi jara i bolo don kana kuma dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara bi jara ala ka bi ɲɔgɔn don caman jira an na amiina yarabi Karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ tigɛ don. N'ale kɔni dɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ. Aa. Mɔɔw bɛ fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma. Ɛ nin ye tiɲɛ ye. Ɲan Balo. Habi. Naam, i bolo don. Le pays.
Jamana.
Fasiriba n'o ye la rédaction. Anhan. Karamɔgɔ Daba Tunkara a ko an ka taa Laico Mali. Unhun. Société Laico Mali a Unhun. ɲɛmaa kɔrɔ. Anhan. Karamɔgɔ Daba Tunkara tɔgɔ duman t'a nɔfɛ. Unhun. An bɛ don min na ko bi e Fasiriba ko a kɔ danbe ntɛnɛn na. Unhun. Sabu min ye Laico Mali a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo. Naam. Karamɔgɔ Daba Tunkara a nana ye k'a fɔ baara kɔni a kɛra kɛcogo jugu dan ye k'a daminɛ san 2010 ka taa bila san 2015 karamɔgɔ Daba Tunkara nafolo o nafolo k'o de tɛmɛna u ka wagande kɔnɔna la a y'a bɛɛ lajɛlen saalo ni k'a nɛmu fasiriba ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn dannaya min taara ka da kan a bɔra dannaya jigi kɔrɔ i y'a ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka yɔrɔ kɛ a sago ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka yɔrɔ kɔni k'a da kolon ci min Gestion i b'a ye k'a fɔ calamiteuse unhun, o m'a fɔ ka ban o de ye ka yɔrɔ k'a dafiri a kunjugu kan, o ye tiɲɛ ye, Fasiriba ko, haali, Fasiriba ko min ye nin ɲɛmaakɔrɔ in ye, unhun, n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ a bɔra maa minnu y'a ta k'a kɛ ɲɛmaa ye a bɔra olu jigiya kɔrɔ, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara dɔwɛrɛ kɔni ma to a ye a ka ɲɛfɔli kɛ, i y'a ye, u y'a ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ta ni ka dɔdɔlima k'a lajɛ, unhun, ni ka ɲininka baara in a kɛra kɛcogo min na san duuru kɔnɔna la, unhun, a ma se ka nafolo min sigara jalati jira, unhun. a baara ta wari sarabaliya tɛ i y'a ye MINUSMA maaw olu tun bɛ min ye layiko kɔnɔna la mhm. karamɔgɔ Daba Tunkara olu bɛ nafolo min sara kalo kalo bɛ t'i jɔ sɛfawari miliyɔn kɛmɛ naani na o ma ye a nɔfɛ a ko MINUSMA tɛmɛnen kɔ mm. maa kelen kelen minnu bɛ na min ye dunanw ye tile kelen tile fila dɔgɔkun kelen mhm. olu fana bɛ nafolo minnu sara o fana ma ye a nɔfɛ mhm. u ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Wari minnu sarala, a wari a taara min, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara min ye compte kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o tun b'a bolo, unhun, nafolo o nafolo n'a bɛ sara min kɔni ye cachet lankolon ye a kɛlen bɛ k'o dilan layiko tɔgɔ la, unhun, unhun, karamɔgɔ Daba Tunkara yanni wari ka bila, unhun, layiko a ka compte kɔnɔ o tuma a b'o saalo ni ka taa n'o ye a yɛrɛ ka compte kɔnɔ, unhun, a ko a mɛnna maaw kan kosɛbɛ, i y'a ye, o tuma junkɔrɔla jun dan ye junkɔrɔla ye unhun fasiriba ko unhun karamɔgɔ Daba Tunkara min ye nin ɲɛmaakɔrɔ in ye unhun a ma ɲa min koo ŋanamu ŋanamu u y'a tigi ta i y'a ye ni k'a ɲininka a ye jɔn a la k'a yira k'a fɔ nafolo o nafolo donna ale ka fanga kɔnɔna la unhun san 5 a y'a bɛɛ lajɛlen dun unhun o tuma n'i dun y'a dun mun tor'i ye o de ye k'a sara unhun An bɛ don min na ko bi min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a bɛ olu bolo u bɛ ka ɲininka hali bi baara kɛcogo la nka maa minnu yɛrɛ kɔni y'a ta ni ka dannaya da kan karamɔgɔ Daba Tunkara olu bɛ k'u bolo de kin k'a jira k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maaninkun kelen o ka jama dahirimɛ tiɲɛ an bɛ don min na ko bi layiko a kɛmɛ ka bolo ta ka bɔ baarakɛla minnu kan k'a sababu kɛ mun ye nafolo t'u ka kɛsu kɔnɔ ni ɲɛmakɔrɔ kɛmɛ ka wari ta k'a dun k'a kelen k'i dabiri a la maa tɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la cogo di a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Le Pays kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Buwa Jabatɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon ɲɛdankura o don fasirikɛbaa a tɔgɔ de ko alifa se so mhm. alifa se mm. a ko i k'a dɔn tɛgɛ dara ŋana kan ah. ŋanakɔrɔ laban ye natigɛ wɔrɔ ye magan jawara mm. damangile mhm. magan jawara n'a ko fara n b'i hakili jigin waati kɛra alimami ibrahima kantawo minnu kun y'a minɛ ni ka taa dogo tile tan ni wolowula u taalen bɛ alimami don ɲɛgɛn kɔnɔ ka ɲɛgɛn datugu a da la k'u na wari ɲini haali Buwa Jabatɛ maa minnu tun ye o janfa in kɛ jamana kɔnɔ n'i hakili b'a la a ɲɛmaa ɲɛmaa ani ko labɛnbaa de ye magan jawara ye damangile magan jawara i k'a dɔn a ye tɔɲɔ ni degun min da imamu ibrahima kantawo kan o tɛmɛnen kɔfɛ Imam hmm. Kantawo n'i hakili b'a la ONG min n'u k'a ma Elfaru o don i k'a dɔn o ɲɛmaa don hali min ye Haut Conseil islamique hmm. i k'a dɔn o ɲɛmaa dankan don i k'a dɔn ayiwa Magan Jawara n'a jɛɲɔgɔnw ye tɔɔrɔ ni ɲani min d'a kan naamu i k'a dɔn o kiiri la awɔ kiiri kɛra septembre tile tan ni seegin tɛmɛnen kosɛbɛ Buwa Jabate a n'a b'u da k'a ma bɛn A ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i hakili b'a la, ɔhɔ, san 2018, naamu, Imam Ibrahima Kantawo, un, Buwa Jabate i k'a dɔn ninnu sinna ka taa a sɛdennin minɛ, ɔhɔ, a ka so yɛrɛ kɛrɛfɛla de la koyi, un, Buwa Jabate ka n'a dogo Sotiba, ɔn, i k'a dɔn k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ k'a datugu, han, aa cɛkɔrɔba in sɛbɛkɔrɔ ɲanina a sɛgɛnna ninnu bolo, ɔnhɔn, maa min ye ko in yɛrɛ de labɛn, naamu, a tɔgɔ de ye Makan Jawara, yɛ Makan Jawara kɔni i k'a dɔn a ka nin ko in fɛ, ɔn, aa Buwa Jabate i k'a dɔn a kɛra sababu ye, un, min kɔni ko caman ye a ka ɲɛdɔn, ɔhɔ, tile 17, naamu, i k'a dɔn cɛkɔrɔba b'u bolo a datugulen bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ, an, min ye immeuble dɔ bɛ Sotiba kun taar'a dogo yen, ɔhɔ, sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bilali, naamu, an ka lakana tigilamɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ a don, ɔn, Buwa Jabate o fana ka kan ka fɔ, han sabula min ye sɔrɔ eh, polisikulu fɛn o fɛn bi yan minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn olu nana fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni boso u ni mm. ɲɔgɔn cɛ dɔɔni dɔɔni a donnama in kama u ye weleweleda kɛ ayiwa malidenw ni Bamakɔkaw la u k'u dɛmɛ i k'a dɔn kunnafoni bɛ sɔrɔ cogo min wa ninnu yɛrɛ tun ye cɛkɔrɔba in minɛ minkɛ ka taa a dogo mm. u y'a fɔ somɔgɔw ye k'u ka miliyɔn mugan di n'o tɛ u t'a bila o miliyɔn mugan in somɔgɔw kɔni tun ye labɛn kɛ sa u b'a ka wari in cici u ma dɔɔni dɔɔni mm. wari in bɛ taa Orange Money de la Buwa Jabate wari in fanba bɛɛ lajɛlen cira Hippodrome Orange Money minnu bɛ yen wari fanba bɛɛ lajɛlen cira yen Orange Money na ɔ i k'a dɔn u tun ye keguya kɛ sabula ni wari cir'u ma n'u y'a ta nin kiosque in na siɲɛ wɛrɛ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ pisiw falen Buwa Jabate nk'o n'a ta bɛɛ polisiw ka nigɛlɛya ani polisiw ka sɔmi i k'a dɔn laban ser'u la sabula polisiw laban nana don Orange Money mɔgɔw kan Hippodrome na k'a f'u ye u ka dɛmɛ kɛ polisiw la Ɔhɔn. sabula wulikajɔ minnu bɛ sen na ŋanamuŋanamu maa dɔw de b'a la ka wari ta Ah. Buwa Jabate ka sɔrɔ k'u cogoyaw fɔ ayiwa i k'a dɔn o de senfɛ sa tɛgɛ nana da u kan Naamu. a don Ɔn. i k'a dɔn polisikuluw farala ɲɔgɔn kan ka sin ka taa suuru u kan ten Mm. Buwa Jabate i k'a dɔn ka tɛgɛ d'u bɛɛ kan O kɛra. Magan Jawara min n'ale de ye ko in labɛn Aha. n'ale de ye ko in ɲɛmaa ye Ah. aa Buwa Jabate i k'a dɔn cour d'appel de Bamako Ɔn. u y'a kiiri Mm. Buwa Jabate i k'a dɔn si kaso ani foroba baara a b'o kɛ jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ maa fila san tan san tan kaso datuguli olu bilal'o la nin tun ye sɛbɛn ye Alpha C. Sow ka sɛbɛn an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de bɛ tugura n'i ye nɛgɛ ta gawala n'i y'a bila gawala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛkan tɛ an bɛ bi ta bila yan Buwa Jabate an bɛ bi ta bila yan unn an na dankɔrɔba fo k'a waleɲuman dɔn jɔni min ye Alaji Hamiɲan denkɛ Tijani Tijani Tijani Ɲange ka bɔ Gabɔn Libreville o don an ka foli b'a ye kosɛbɛ Buwa Jabate sabula nisɔndiya tɛ kelen ye ɔnhɔn Radio maa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o kɛra ee o kɛra dɛ awɔ ee o kɛra Hamidi k'a ni ce Buwa Jabate i k'a dɔn an b'a bila min ye Burapele n'a ka a cɛdenw ye unn olu bɛn'u sɔnin da farikoloɲɛnajɛ ka Saridani na sisan